In Trá Lí. Céad seilbh ansan, ag Ard Mhacha agus ag Róisín Mulligan, taobh so anois, agus oibrithe chun tosaigh ag Eve Lavery. D'eitil siad síos dtí an Fearann Fuar níos túisce. Seo deis anois ag Eimear McGeown, a thosaigh in ionad Kelly Mallon. Deis ag Ard Mhacha an ceann san tomhaiste díreach thar an spota dubh. Cúilín maith an modh díreach ansan ag Ard Mhacha. Ní raibh sí le tosnú, thosaigh sí agus scór maith aici. Sin tús maith d'Ard Mhacha agus go háirithe don duine a bhí ann ar an mbinse, Eimear McGeown, agus sin. sárphointe uaithi. Pas tagtha isteach ansan agus deis anois ar fhrithionsaí ag Ciarraí luas níos fearr an t-am so. Aoife Dillane ón gclub áitiúil anso i dTrá Lí. Tá deis anois ag Rachel Dwyer an ceann san tomhaiste go maith. Sin níos fearr ó Chiarraí. An lucht leanta sásta leis sin. An-scór ag Dwyer. Sin sárscór i ndáiríre. Féach ar sin. Ní raibh aon duine eile ó Chiarraí laistigh di. Bhí uirthi é sin a thógáil. Bheadh sé suimiúil don gach uile foireann a bheith ag féachaint ar leis an mbainisteoir agus an fhoireann bhainistíochta nua go léir. Athruithe go leor i mbliana. Seo chugainn Ciarraí ar an ionsaí arís agus iad ag lorg scór chun an bhearna a dhúnadh isteach dtí cúilín amháin eile más féidir. Nó b'fhéidir go bhfuil oscailtí ansan ag cúl an ceann san imithe isteach agus neadaithe sa líontán. Sárchúl ag Síofra Ó Sé. Bhíodar ag lorg scór a thabharfadh inspioráid dóibh. Tá sé tagtha anois ag Síofra Ó Sé. Sin cúl agus dhá chúilín aici. An-ghluaiseacht ansan ag Ciarraí. Agus má theastaíonn, má theastaíonn uait aon duine a bheith ann ag an pas deireanach chun é sin a a chur isteach sa chúl is é Síofra Ó Sé agus críochnaigh críochnaigh sé é sin go slachtmhar le cúpla nóiméad anuas agus iad b'fhéidir curtha ar strae.
An pheil caite isteach ag Jonathan Murphy ó Cheatharlach tráthnóna, céad seilbh thar n-ais ag Ciarraí ag imirt isteach go dtí taobh Dunnes Stores anso. in Páirc Aibhistín de Staic. Cóir na gaoithe ag na cuairteoirí, Ard Mhacha sa tarna tréimhse ach Ciarraí arís ón tús ag déanamh go maith. Oscailtí, b'fhéidir go bhfuil seans ar scór fós ag dul ag an deireadh. An modh díreach thar an trasnán? Cad é mar thús ins an tarna leath arís. Anna Galvin ag tiomáint díreach tríd an lár. An tarna cúilín aici siúd ach ardobair déanta ansan aici. Sin é stampa á leagadh ag Anna Galvin ag tús an dara leath. Sin leis an cic sin, leis an ruathar láidir sin agus an cruinneas ó thaobh an cic sin, an dara ceann faighte aici. Le Maeve Lennon is Niamh Coleman. Tá ansan deacair briseadh tríd ach tá seans anois ag Bláithín Mackin, tá sí díreach istigh ar an bpáirc. Bhuel, bhíomar ag caint ar thionchar, é sin le feiscint láithreach bonn ansan. ag Bláithín Mackin agus an bhearna thar n-ais dtí ceithre chúilín, scór iontach mar sin. Agus sin an splanc agus an luas a bhíomar ag caint faoi i ndáiríre, féach air sin mar ruathar agus cosa úra atá aici ag teacht isteach freisin agus, agus léamh an-mhaith ag Kayleigh Cronin ar an ngluaiseacht sin, bhí Niamh Coleman ann os comhair an chúil ag iarraidh seilbh na liathróide a fháil leis an pas, kick pass sin ach is annamh go, go, go bhfuil na foirne ag baint úsáid as an kick pass fada sin agus bhí sé sin chomh lárnach. agus chomh héifeachtach do Chiarraí le cúpla bliain anuas agus b'fhéidir nach bhfuil an ghluaiseacht chéanna nó na spriocanna céanna laistigh den líne fiche is a haon agus iad ag iarraidh dul ar ruathar agus an pas láimhe a úsáid níos mó. Bhuel, deis ansan ag Ciarraí é sin, treoraithe thar an spota dubh, sárchúilín ag Niamh Carmody ansan agus ciallaíonn sé sin go bhfuil an bhearna sínte amach dtí sé chúilín. Athrú ansan Chomh maith le teacht ar fhoireann Chiarraí Uimhir 18 ag teacht isteach, sin í Jess Gill ó Ghaeil an Deiscirt agus ag fágaint na páirce Caoimhe Evans. Is dócha cosa úra anois ag Ciarraí, beidh siad breá sásta ach sárchúilín ansin. Dhá thaobh beagáinín bocht ó thaobh pasanna agus seilbh a choimeád le tamaillín anuas. Thug an deis do Bhláithín Mackin, fuair sí cúilín amháin ónar tháinig sí isteach agus ag an deireadh tá siad fós ag tiomáint leotha leis an gciteog, an ceann san treoraithe isteach agus thar an trasnán ag an deireadh ag Niamh Reel. an ceathrú cúilín agus níl siad imithe ón chluiche go fóill.
Sin an-mhaith ó Niamh Reel. Féach air sin, fuair sí an pas ó Chaoimhe, ó Bhláithín Mackin. B'fhéidir gur deis ar chúl but an chosaint, bhí cosantóir os a comhair agus ar a laghad thóg sí a cuid cúilín.
Seilbh i gcónaí ansan ach tá siad ag brú chun tosaigh mar go bhfuil scóranna ag teastáil uatha ag an staid áirithe seo. Seilbh ansan ag Emily Druse. tosaithe anois ag glaoch, gach duine ag iarraidh teacht ar an scóráil. Niamh Reel agus ceithre chúilín maith aimsithe aici go dtí seo tráthnóna. Ag brú chun tosaigh an captaen Lauren McConville. Oibrithe tríd, b'fhéidir go bhfuil an tarna seans anois ag Ard Mhacha ar chúl agus tá sé neadaithe sa líontán ansan ag Bláithín Mackin. Ana-thionchar ónar tháinig sí isteach. Agus ciallaíonn sé sin, i bpreabadh na súl i dTrá Lí, nach bhfuil eatarthu ach dhá chúilín. Cad é mar chúl! Agus cad é mar phíosa scil! Féach air sin, bhí an bearna ag dúnadh toisc go raibh Niamh Carmody agus Deirdre Kearney ag teacht ina treo. Cleas deas déanta lena cos deas agus chas sí chun deis níos fearr a thabhairt di agus é críochnaithe an-deas isteach sa líontán agus anois níl ach dhá phointe idir na foirne. An ceann san, ó, déanta go hálainn istigh ansan ag Ard Mhacha. Agus iad ag teacht arís, bhuel tá lucht leanta Chiarraí ciúnaithe anso. Athruithe go leor déanta ón dá thaobh, seo ceann dos na hionadaithe, Caoimhe McNally ansan. Anois, seo chugainn Emily Druse, Ard Mhacha ag teacht arís, b'fhéidir go bhfuil oscailt ar chúl eile an ceann san, oibrithe isteach sa líontán ag an deireadh! Díreach istigh ar an bpáirc atá Rebecca Cunningham. Agus cé a chreidfeadh é sin, dhá chúl in imeacht dhá nóiméad ag Ard Mhacha agus tá siad gafa chun tosaigh. Dochreidte. Cad é mar chasadh sa dara leath. Bhí mé ag rá cúpla nóiméad o shin go raibh an lámh in uachtar ag Ciarraí, go raibh siad ar a gcompord. But conas gur. Bhuel, tá Sliabh Mis clúdaithe babhta amháin eile le scamaill agus le báisteach ach tá dráma go leor anso thíos ar an bpáirc fúinn na tuilshoilse lasta ó mhoch maidin anso i dTrá Lí. Tá siad ag teastáil ag an staid seo. Seo chugainn Ard Mhacha. Briseadh fúithi ansan agus pasanna gairide deis ansan ag Róisín Mulligan! Á, cad é mar chúl arís ag Ard Mhacha, an tríú cúl. Bhí ganntanas cúl sa chéad leath. Tá trí cheann dochreidte as a chéile aimsithe anois ag Ard Mhacha. Buille maraithe na muice ba dhóigh liom ag an staid seo. Cad é mar chúl. Sin é agus comhimirt an-deas idir na himreoirí Ard Mhacha. An scór deiridh anso i dTrá Lí. Tá an bua tugtha leotha ag Ard Mhacha. le sárthaispeántas ins an deich nóiméad deireanach, trí chúl agus aon chúilín déag ag Ard Mhacha, a haon a 13 ag Ciarraí síos chugatsa a Mháire.
Comhghairdeachas leat Anna Carr is tú.